Chitetezo choyamba ndi chachikulu chomwe tili nacho m'thupi lathu ndi khungu lathu. Kotero sitikuletsa kuti nkofunika kulisamalira kwambiri. Koma tikuyenera kuzindikira kuti anthu ena, makamaka a makampani akuluakulu, anapezerapo mwayi wa bizinesi wotigawira ife ndalama zathu kumationetsa masopo ndi mabotolo a mafuta osiyanasiyana omwe ife tikuyenera kugula. Mwa kupempha kwanu, lero tikamba za collagen. Tiphunzira kuti collagen ndi chani, koma pamene tikuphunzira za collagen, Ndizikonzanso kunkhope kwanga kuti tithe kuphunzitsana zinthu zina ziwiri zitatu zokhudzana ndi skin care, kasamalidwe ka khungu lathu. Choyamba ndinene kuti chikhungwa tikuchionachi ndi panja chabe. Khungu lathu limapitirira mkati ndipo mumayenda zinthu zambiri, misempha yosiyanasiyana, nkana, likawonongeka anthu amatha kumwalira ndithu makamaka anthu amene apya, ma burns. Ndikunena izi kuti tizindikire kuti kusamalira khungu kumayambira mkati. Anthu enanu simugona bwino, simudya bwino, simumwa madzi okwanira koma mukuyembekeza zoti thupi lanu lioneke ngati galasi liziwala ngwee. Never gonna happen. Sizachitika. Enanu ndikumasuleni, mumati ine nkhope yanga ndi yamafuta, ndimadzola zinthu zolembedwa oily skin zokha. Ayi, thupi lanu lili ndi mafuta chifukwa chokuti likusowa madzi lili dehydrated ndiye chifukwa chokuti mukusowa madzi ilolo limapangano mafuta chifukwa chokuti mafuta ndiophweka kupanga eti pankhope pathupa kuti mwina mwake mukhale ndi chinyezi tisanayambe kugwira kunkhope kwathu tiyeni tionetsetse kuti m'manja mwathu ndi moyera matawelo amene tikupuputira kunkhope kwathu akhalenso oyera osati tapuputira puputira m'mutu m'mankhwapa tikudzatenganso tawelo n'kupuputiranso kunkhopeko Nkhope yathu imadana ndi litsiro ndi majeremusi. Choyamba chomwe tikuyenera kukhala nacho ndi sopo wabwino. Anthu ambiri tikugwiritsa ntchito masopo amphamvu omwe ndi khungu lathu sitikugwirizana. Mwachitsanzo, panali sopo wina wake ankamunena kuti sopo wa akatswiri eti kale lija. Anamupanga kuti akhale wamphamvu kuti ngakhale anthu amene amada kwambiri ngati anthu osewera mpira azitha kuwachotsa litsiro. Ndiye ife timakatengano sopo wamphamvu ngati amene uja kumatsukira kunkhope kwathuku. zosabwino ndiye tiyamba skin care routine yathu ndi kutsuka kunkhope kwathu ndi sopo wabwino mutha kugwiritsa ntchito sopo wina aliyense yemwe sakhala wamphamvu kwambiri ngati mwina sopo wa ana baby soap koma ine lero ndikugwiritsa ntchito sopo wa turmeric chifukwa chakuti mu turmeric muli zinthu zina zomwe zimatipangitsa nkhope zathu kuti ziwale tsono tiyeni tibwere pa nkhani yathu ya lero kuti kodi collagen ndi chani ganizire pa bedi panu pamakhala mattress kenako timazayala kaya mattress cover ma bed sheet chiduve mapiro kubwera pamwamba eti collagen ali ngati mattress aja kuti thupi lathu lizioneka kuti lili ndi shape lili ndi form ndi collagen uja amene amayika china chilichonse kuyika m'malo Tikati tipereke chitsanzo cha nyumba, tikhoza kunena ngati kuti kolajeni ali ngati simenti yemwe amabweretsa njerwa zonse zija pamodzi. Kuti nyumba ikhale nyumba, iime, sitimangofunikira njerwa zokha eti, pokhapokha ngati muli a ku Monomutapa kingdom ku Zimbabwe omwe amamanga nyumba zawo pongosanjikiza miyala. Pamafunika simenti, mchenga kuti nyumba ija ibwere pamodzi. Ngati pali chinthu chomanga thupi, protein, chomwe chilimo chambiri m'thupi mwathu, ndi collagen ali mu khungu mu tsitsi mu zikhadabo mafupa ma tendon zolumikiza mafupa ku nyama komanso zolumikiza mafupa tu mafupa ma ligament thupi lathu limatha ndithu kupanga collagen payekha koma tikayambira mma 20 mu kumapita uku collagen amazayamba kufuka nkana tikamakula Thupi lathu limayamba kupanga mafinya, ma joint imayamba kupweteka, kukhulanakhulana chifukwa choti collagen wayamba kutani? Wayamba kuchepa. Ndatsuka nkhope yanga ndikubwerano ndi vitamin C. Tsono pali zinthu zingapo zomwe zimathandizira kuti collagen apangike bwino m'thupi mwathu. Zokudya zomanga thupi, ma protein. vitamin c kuona tulo tokwanira kusasuta fodya kudya zakudya zathanzi makamaka za masamba komanso zipatso komanso kuchepetsa nthawi yathu yomwe tili pa dzuwa less sun damage chifukwatu dzuwa musangoliona chonchi ndi lamphamvu kwambiri dzuwa limatha kuyambitsa kansa kananji ndi ma climate change-wa dzuwa likumakhala lootcha kwambiri eti kumakhala ma uv radiation kwambiri omwe amaononga khungu lathu. Vitamin C ndi wabwino chifukwa choti amatithandizira kuti nkhope yathu ikhale yowala. Ngati tili ndi zibalima pena poyera pena pokuda kaya chifukwa cha ziphuphu, nkhope yathu ikhale ngwee yofanana ndithu. Komanso amathandizira kupanga collagen. Kumwa ma supplement a collagen tili ndi vitamin C ochepa ndi chabe. Titapaka vitamin C tikufunikano moisturizer, kuika chinyezi kunkhope kwathu. moisturizer zinthu zomwe zimafewetsa nkhope yathu ndi ngati glycerin komanso hyaluronic acid yemwe ndimamukonda komanso amene ndimugwiritse ntchito tsiku la lero tsono tibwerere ku collagen vuto la collagen ndi lakuti Kafukufuku wambiri yemwe wachitika wa zokhudzana ndi collagen yemwe timamupanga supplemented kaya ngati m'mankhwala waonetsa zoti collagen amene uja sagwira ntchito yake bwinobwino iyayi kupangitsa nkhope yathu kuti isakalambe kapena isapange makwinya mmene collagen wachilengedwe wa mthupi mwathu amapangidwira. osaiwala mkhosi eti collagen amavuta kutengedwa m'thupi mwathu chifukwa chakuti tizidutswa ta collagen tomwe timakhala tikumwa m'masupplement athu aja timakhala tikulutikulu takuti thupi lathu sitingathe kulitenga bwinobwino ya tatenga botolo la mankhwala a collagen tikuona zomwe ayikamo kuyenera kuonetsetsa kuti alemba kuti hydrolyzed collagen chifukwa chakuti hydrolyzed collagen ndi amene anayezedwa kuti tizidutswa taketi ndi tating'ono ndithu takuti thupi lathu likhozanso kutenga kuti mundimve apa eti lipangire collagen wake kutanthauza zoti matablet a collagen aja tikumwa aja sikuti thupi lathu limatenga collagen imeneja kugwiritsa ntchito direct iyayi timangokhala ngati toyambisa ngati machesi kuti thupi lathu liyambe kupanga collagen wake wina wambiri paja collagen ndi ngati mlumikizi wa thupi lathu eti amapezeka amalumikiza thupi lathu ndiye inde amatha kupezeka mu mang'ina. Tikaphika mang'ina, collagen uja amasungunuka kupanga zinthu zomatamata ngati jelly. Zija zimaundanisa mang'ina ndikusaliranso m'manja mwanu zija ndi collagen ameneuja. Osati muzidya daily etu mang'inawo eh. Mulinso mafuta oyipa m'menemo. Nanunso pa mabotolo panu pa collagen po, a ma ingredients muona kuti alemba kuti bovine collagen kutanthauza zoti zachokera ku ng'ombe. Collagen wapadera akhonzadi kutithandiza koma amatenga miyezi penanso zaka zambiri kuti ayambe kutithandiza ife mthupi mwathu kumaliza skin care yanga ya lero ndikanakhala ndikutuluka panja ndikanadzola sunscreen dzuwa ndi mankhwala koma dzuwa lomweli lili ndi mphamvu yowononganso khungu lathu kwambiri ndipo ngati pali chinthu chomwe chimawononga kwambiri collagen wathu ndi dzuwa nde mwachidule titseke chonchi Collagen ndi mlumikizi wa khungu lathu. Kupanda collagen, thupi lathu likhoza kumaoneka ngati tire lakuphwa kana timapanga makwinya collagen akamatithera. Vitamin C amathandizira kapangidwe ka collagen. Thupi lathu limafuna chinyezi. Mutha kugwiritsira ntchito glycerin weniweniyo kungomusakaniza pang'ono ndi madzi ndipo thupi lanu lidzakuyamikani. Nkhani sikukhala ndi mabotolo 20 iyayi a mafuta a kumaso, koma kuchita zinthu consistently, mobwerezabwereza, kumwa madzi okwanira, kudziteteza ku dzuwa, kudya bwino masamba ndi zipatso, kugona mokwanira, kusasinthasintha mafuta, chabweracho mwagula, ayi, awa ndi madzi a Aloe Vera chabe, amangondisangalatsa basi, chinyezi cha. ndiye ngati muli ndi ndalama zongogulira zinthu zitatu zokha kaguleni sopo wabwino opanda mphamvu kwambiri vitamin c serum kapena moisturizer glycerin ndimagwiritsira ntchito pena paliponse ndi mmutu momwe chinkana amatha msanga chonchi mumangomuonjezera ndi madzi komanso sunscreen zoteteza kudzuwa zonsezi zikhale za original ukakhala ndi khungu labwino olo utaphoda makeup imayima bwino ndithu ndipo siufunika kuzibwitika makeup ambiri chifukwa chokuti skin yako imapanga glow imawala kutulukira mu makeup muja bwinobwino ndikhulupirira ndathana ngongole ya collagen komanso skin care zikomo kwambiri mwakoma nonse